Ag imirt ina dtríú cluiche ceannais Seosamh Mhic Dhonncha as a chéile, an éireodh le Contae Laoise dul céim níos faide agus ardú céime a bhaint amach i mbliana, nó an éireodh le Ceatharlach stair dá gcuid féin a bhaint amach agus é a bhuachan den tríú huair ó cuireadh tús leis an gcomórtas siar i 2018? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta.
Caite isteach mar sin, tús curtha go cluiche ceannais. Joseph Mac Donncha agus Ceatharlach ar an ionsaí anseo. Seilbh acu seans ar scór luath ag Martin Kavanagh níor thóg sé i bhfad. Deich soicind imithe. Poc amach mar sin ag Eoin Reilly. Tá sé ag teacht taobh seo na páirce. Ah, Stephen Maher thar barr anseo. Tá cion leasa an t-ádh air. Tá sé ag breathnú ar a sprioc. Tá sí buailte ard aige. Cúilín den scoth ag Stephen Maher. Buailte amach ar thaobh na láimhe deise. Tá sé faighte anseo anois ag Chris Nolan. Chris Nolan ag gearradh isteach ar an gcúl. Iarracht Chris. Tá sí stoptha ag an gcúl báire. Imíonn sí uaidh. Tá sí caillte aige. Fós ansin, seans contúirt go cúl! Scóráilte James Doyle! Bog a thiarna ó. Níor dhéileáil Eoin O'Reilly leis an liathróid sin mar ba cheart dó. Nó rinne sé thar barr breith ar an liathróid, Chris Nolan, ach. botún déanta ag an gcúl báire agus tá Laois t'réis íoc as. Ach ar taobh anois Laois ag oibriú na liathróide suas ó thaobh go taobh. Chuig Aaron Dunphy Aaron Dunphy ag tabhairt faoi agus Aaron Dunphy go hálainn thar an trasnán an-scór tá siad cothrom. Ach ar taobh níos mó spáis le fáil ag Laois anois. Thosaigh Ceatharlach go maith ach tá Laois de réir a chéile ag tarraingt leo sa líne lántosach. Sin é Killian Dunne. Tá sé buailte ag Killian go hálainn thar an trasnán. An dara scór aigesan. Laois ag tarraingt leo. Iarracht álainn ón gcliathán. spás ag imreoirí i mbéal lár na páirce, Laois ag tarraingt siar. Seo le Martin Kavanagh, má bhí Martin i bhfad amach, ní cheart do Laois a bheith ag tabhairt seans do Martin Kavanagh mar sin a dhéanamh, tá sé in ann aicsean mar sin a dhéanamh. Is féach cé chomh fada siar bhí sé in aice leis an líne 65 aige féin. Puc amach ag an gcúl báire. Ah, faighte thar barr san aer ansin ag Fiachra C. Fennell. Osclaíonn Fiachra na guaillí, má théann sé seo thar an trasnán, tabharfaidh sé an-inspioráid agus ardú croí do Laois agus é sin déanta ag Fiachra C. Fennell. Álainn ar fad. Ceatharlach ag teacht agus an féidir le Ceatharlach cúl eile a fháil. Nó fiú dá mbeidís cuid de na deiseanna a cuireadh amú acu a aimsiú? Seo é an seans anois ag Fiachra Fitzpatrick. Tá sé buailte ag Fiachra thar an trasnán. Laghdaithe go trí arís. Laois ag oibriú na liathróide amach. Smachtaithe go deas. Agus liathróid mhór ard isteach arís. Tá sé faighte ag an bhfear ceart. Stephen Maher, uillinn ghéar ag Stephen, Stephen ard agus Stephen thar an trasnán. Cé chomh minic is atá sé déanta ag an bhfear seo i ngeansaí Laoise? Ceatharlach, tá na faoileáin. Ag eitilt thart anseo. Na himreoirí ag faire na bhfaoileán, tá siad ag faire na liathróide. Ceatharlach ag iarraidh teacht arís. Seo é Donagh Murphy agus é buailte aige agus é buailte thar an trasnán. Níl deireadh leo fós. Laois ag oibriú anois arís. Pas go réidh, pas deas amach ar an gcliathán. Anois, tá sé faighte anseo. Cosaint mhaith déanta ag an gcosantóir agus seans ag Ceatharlach é a ghlanadh. Ó bhuel botún déanta ansin, tá an tseilbh caillte, faighte ar ais ag Laois anseo. Má tá, tá an liathróid curtha trasna. Cillian Dunne ag teacht isteach, Cillian Dunne ag tarraingt! Cúl go Laois agus d'fhéadfadh sé sin a bheith cinniúnach. Ní bheidh sé ar an ngearrliosta do 'Cúl na Bliana' ach is cuma le Laois. Ba cheart é sin a bheith glanta ag Ceatharlach. Chas sé isteach arís. Deirtear i gcónaí le himreoirí 'Ná cas isteach i dtreo do chúil fhéin' ach rinne Cillian Dunne an rud ceart, tarraingt, agus fágann sé anois go bhfuil cúig chúilín idir na foirne. An seilbh ag Laois arís anois. Deacair bóthar ar ais a fheiceáil do Cheatharlach ag an tráth seo. Seo é Jack Kelly. Tháinig Jack Kelly isteach, éifeachtach ar theacht isteach dó. Cúilín eile scóráilte ag Jack agus tá Laois ag ceiliúradh. Pas buailte isteach anseo. An pas ar ais. Sin é Cillian Dunne arís. Laoch na himeartha Cillian Dunne, níl aon cheist faoi. Scór iontach ón gcliathán. Nuair a bhíonn rudaí ag dul go maith duit, bíonn rudaí ag dul go maith. Bhí sé muiníneach a dhóthain tabhairt faoi agus bhí sé cruinn a dhóthain an scór a aimsiú. Seilbh ag Laois. Ceann eile buailte isteach, tá an fheadóg dheireanach séidte, tá an t-aicsean déanta ag Laois. Beidh siad ar ais i gCraobh Mhic Cárthaigh an bhliain seo chugainn.